Díobh agus fáilte go hAbha na Scáil go cluichí cluiche ceannais chraobh shinsir chaide Chiarraí Thiar gan dabht tabharfaimid sracfhéachaint tapaidh anois ar na foirne agus Abha na Scáil ainmníodh an foireann san i lár na seachtaine sa bháide dhóibh siúd tá an captaen Tommy Pearce go leor go leor taithí acu sa líne lánchúil le leithéidí Joe Hoare Andrew Finn agus Diarmuid O'Hara bí ag faire amach do Cholm Ó Muircheartaigh, a bhí ag imirt le foirne faoi aois Chiarraí, i lár páirce. Tá an bheirt deartháir Hickson acu, Éamonn agus Jason. Jason, gan dabht, nótálta ar fad chun scórála agus leithéidí James Crean is Cathal Firtéar ansan sa líne lántosach i dteannta Jack Farrell. Is féidir féachaint tapaidh anois a thógaint ar na hionadaithe atá aige Abha na Scáil agus go leor taithí ansan acu an seanfhondúir Emmet Kennedy tagtha thar n-ais don gcluiche so le leithéidí Brian McKenna agus Alan Falvey ansan. Gan dabht tá Lios Póil sa ghrád nóibhíseach anois tar éis dóibh dul isteach san tar éis an chraobh sóisir agus sa bháide dhóibh siúd anois tráthnóna tá Micheál Ó Cinnéide, an líne lánchúil, Aodán Mac Gearailt, Darren Ó Cearúil agus Seán Ó Nónáin, an líne leathchúil, Roibeárd Ó Súilleabháin, Alan Ó Dubháin agus Breandán Ó Gairbhí. I lár páirce an seanfhondúir Deaglán Ó Súilleabháin i dteannta captaen na foirne, Dara Ó Súilleabháin. Go leor luas acu san sa líne leaththosach le leithéidí Cathal Ó Sé, Donncha Ó hUiginn agus Maitiú Seán Ó Grífín, agus athrú amháin déanta acu sa líne lántosach ní thosnaíonn Éamon Ó Beaglaoi tráthnóna inniu Darragh Ó Brosnacháin tagtha isteach ina áit ansan. Sé Billy Ó Sé a bheidh i gceannas ar na feadóige anso tráthnóna, fear Chill Gharraí an Lóndraigh agus aithne ag an áit ar fad air. Gan dabht tríocha neomat an taobh a dh'imrítear anso agus beidh briseadh againn leathshlí tríd an dá leath i gcomhair uisce an chaid caite isteach ansan, buailte ansan ach an réiteoir ag rá go raibh duine de chúlaithe Lios Póil ag tarrac ar a. gheansaí san istigh. Níl sé feicthe agam ach é tógtha tapaidh anois. ag Abha na Scáil agus deis scórála anso aige James Crean, James Crean ansan, é sin trasna aige James Crean. Báide ansan agus í sin fachta ansan aige Fintan Herlihy. Tháinigh sé sin ar fad ón saorchic, é sin tógtha tapaidh agus an casadh ansan aige James Crean. Haon a haon go dtí so aige Abha na Scáil. pointe ó Jason Hickson agus báide ansan ó Fintan Herlihy cúpla neomat ó shin. Agus anois Tomás Ó Cíobháin. Imreoir chumasach é Tomás agus é ag treabhadh leis, beirt acu timpeall air ach iad curtha uaidh aige, ag cuimhneamh ar báide anso agus cad é mar urchar do chic ansan isteach sa líontán agus sin an freagra a bhí ag teastáilt ó Lios Póil. Sin sár-imirt ansan ó Thomás Ó Cíobháin. Cic amach a thógaint ansan is Killian Falvey. Go leor den chaid feicthe aige siúd sa chéad chúpla neomat den gcluiche seo. Chomh fada le Jason Hickson. Jason Hickson leis sa tsiúl anois. Bhfuil sé seo ag cuimhneamh ar báide eile a dh'aimsiú? Go Cathal Firtéar ar ais go Jason. Bhfuil deis scórála anso aige Jason? Isteach go James Crean. Dainséar i ngach aon áit anso d'Abha na Scáil iad cinnte ag cuimhneamh ar bháide ach ar deireadh socraíonn siad ar an pointe a thógaint agus sin sár imirt ansan. Sár rith ansan. ó Chillian Falvey agus sár chabhair fachta aige ansan ó Jason Hickson amach go Jason Crean agus go James Crean gabhaim leithscéal agus thairis a trasnán lena chiotóig linn amach anois go James nó go Colm Ó Muircheartaigh suas chomh fada le Cillian Falvey pas níosa bhfearr an babhta so go Cathal Firtéar Cathal Firtéar ag treabhadh leis thar n-ais ansan go Colm Ó Muircheartaigh deis scórála ansan aige Colm ach í sin buailte isteach agus í buailte amach ansan aige Mikey Kennedy go Cathal Firtéar Cathal Firtéar ag cuimhneamh ar bháide ach bhuail sí sin an polla chuaigh sí ar fóraoil Agus seans ceart ansan le Micheál Ó Cinnéide istigh sa bháide do Lios Póil. Tá sé imithe fada leis na haon chic amach go dtí so déanann sé amhlaidh an babhta so leis. Is cé a bhuafaidh í sin? Tá na coimhlintí aeir san lár páirce déanta go maith ansan aige Cathal Ó Sé agus Lios Póil anois. Deis acu san dul ar an ionsaí. Pas láimhe tugtha chuig Maitiú Seán Ó Grifín ach cha dtitfeadh aige. Fachta thar n-ais lena chiotóig agus cuma na maitheasa air sin. Sin sárphointe go deo ansan ó Maitiú Seán agus an bearna is lú arís idir na foirne, 1-2 le 1-1. Is gan dabht, má chríochnaíonn na foirne cothrom anso tráthnóna, beidh am breise againn agus má bhíonn siad cothrom téis an am breise, beidh ciceanna éirice againn agus thiocfadh é seo, Matthew Sean téis na pointe a ghabháil cúpla neomat ó shin. Amach anois go Cathal Ó Sé deis scórála ansan aige, Cathal agus sin scór iontach ansan agus éist leo ó Lios Póil, thá breá sásta le sin mar thá na foirne cothrom anso in Abhainn an Scáil haon a dó le haon a dó. Réitíonn an réiteoir liomsa, 's aige siúd atá an feadóg is saorchic bronnta ansan ar Abhainn an Scáil agus James Crean go leor don gcaid feicthe aige siúd, deis scórála anso anois aige Cathal Firtéar déanta go maith aige, chas sé slí amháin, chas sé slí eile agus báide eile anois fachta aige Abhainn an Scáil, fágann sé sin go bhfuil siad san trí phointe chun cinn, dó a dó anois le haon a dó agus. Micheál Ó Cinnéide anois leis an cic amach. Téann sé fada aon bhabhta amháin eile leis sin agus cé athá feadh na bhfanacht ina chothaigín agus cad é mar ghabháil ansan is an marc glaoite aige é tógtha tapaidh aige. Chomh fada le Maitiú Seán Ó Grifín, Maitiú Seán, thá pointe go dtí so faighte aige. Sé siúd a thug an pas do Cathal Ó Sé nuair a dhein siad air an pointe deireanach agus é sin buailte anois aige Deaglán Ó Súilleabháin agus sin scór an chluiche uillinn géar go maith is dócha go raibh sé slat agus fiche amach ón mbáide bhuail sé é sin lena chiotóig anois aige Jack Farrell. Agus na haon imreoir sa líne lántosach, tá siad san cumas scórála acu ar fad í sin buailte ansan go Eamonn Hickson seanfhondúir ar an bhfoireann pointe amháin fachta aigena dheartháir Jason níos luaithe pointe anois fachta aige Eamonn Billy Ó Sé fear na feadóige i lár páirce agus é ullamh chun an chaid san a chaitheamh isteach. Úsáideadar an modh díreach go mion minic sa chéad leath. Lios Póil ní tháinig mórán as ach í sin buailte isteach caid níosa bhfearr go Dara Ó Brosnacháin. Ag caitheamh uimhir a seacht déag é tagtha isteach in áit Éamonn Ó Beaglaoich a bhí ainmnithe chun tosnú. Tomás Ó Cíobháin fuair sé bullet de bháide ansan sa chéad leath buailte thar n-ais ansan go Dara Ó Brosnacháin agus Séan Foley a d'iarraidh pléasc do ghuala a bhaint do. Í sin buailte siar ansan. Go Deaglán Ó Súilleabháin fuair sé pointe ón imirt sa chéad leath, pointe ó saorchic leis agus sin pointe uimhir a trí ansan aige Deaglán Ó Súilleabháin. Bhí leis an gcaid preabadh cúpla babhta ansan ach é faighte anois aige Cathal Firtéar, Cathal Firtéar, imreoir cumasach báide go dtí so faighte aige ó an bhfuil sé siúd stractha chun talún níl a deir an réiteoir is leanann Abhainn an Scáil ar aghaidh i seilbh na caide anois ansan aige Fintan Hurley, haon a haon faighte aige go dtí so, pas isteach ansan go James Greene. Cad a dúirt libh aon uair a fhaigheann sé siúd seilbh ar an gcaid bíonn sé ana-dheacair. é. Stop agus pointe eile faighte aige, James, sin pointe uimhir a dó anois aige. Sé fhéin agus Deaglán Ó Súilleabháin ainmnithe ann. Níl ann ach Deaglán anois, i dteannta Donncha Ó hUiginn, fear atá ag imirt nótálta ar fad do Liospóil agus chímid ansan. An bhfuil calaois déanta aige Jason Hickson ar Donncha Ó hUiginn? Níl, a deir an réiteoir, ach calaois déanta ar Jackson, ar Jason, agus riail an bhuntáiste á imirt anois acu. Cillian Falvey ag treabhadh leis is ag cuimhneamh ar bháide ach ardshábháilt ansan istigh aige, Micheál Ó Cinnéide, sa bháide do Liospóil. Bhí Cillian ag cuimhneamh. Ar bháide ach is ar phointe fuair sé ar deireadh ag slamachta gan dabht Pól Ó Cuinn i gCeann Trá, an tigh tábhairne aige siúd, ag déanamh urraíocht ar an seirbhís iontach so agus gan dabht sinn ar fad díomách ná féidir leis an slua teacht isteach ach ní dóigh liom gur ag cuimhneamh ar an slua i gCiarraí Thiar a bhí an bligeairdín a d'ith an sciathán leathair nuair a bhí sé á n-ithe ach an saol casta bun os cionn ach Sinn baoch ar aon tslí go bhfuil cluichí ar siúl leis sin í buailte fada isteach anois go Brandán Ó Gairbhí is bhíos á rá ní gá ach ceann amháin a smachtú ach í sin buailte i gcoinnibh an pholla agus bhí deis iontach scórála ansan aige Deaglán Ó Súilleabháin buailte fé leis sin lena chiotóig chuadar leis an modh díreach isteach ansan go Brandán Ó Gairbhí bhris sé siúd síos an chaid agus chas Deaglán leis bhuail sé stíle sacair í ach i gcoinnibh an pholla mí-ádh ceart leo Fanann an scór mar a bhí, dó a hocht ar chlár a scór aige Abhainn an Scáil, haon a sé aige buachaillí Liospóil, bearna de chúig phointe eatarthu agus aon nóimeat déag imithe anseo in Abhainn an Scáil tráthnóna. Mar a bhíos á rá, buaiteoirí an chluiche seo, beidh siad á fhéachaint leis an Daingean sa chluiche leathcheannais agus buaiteoirí an chluiche san, beidh siad á fhéachaint le buachaillí na Tá bua neafaiseach go maith acusan i gcoinnibh an Chaisleáin tráthnóna inné ach seo chugainn Abhainn an Scáil arís ag dul ar an ionsaí. Eamonn Hickson, agus í sin buailte anois go Cathal Firtéar, báide go dtí so aige, Cathal, bhfuil a dhóthain, bhfuil an iliomad coiscéimeanna tógtha aige? Níl, a deir an réiteoir, cuma na maitheasa air sin, taobhlíne do Lios Póil.

Lios Póil ach bí siúrálte go bhfuil scóranna ag teastáilt uathu san agus déanta go maith ansan aige cosantóirí agus ag Alan Ó Dubháin ansan do Lios Póil. Ní raibh aon cheart aige an chaid san a bhuachtaint ach anois tá stuif i mbuachaillí Lios Póil agus an chaid anois ag Aodán Mac Gearailt, Aodán Mac Gearailt ag treabhadh leis suas anois chomh fada le Colm Ó Muirthile, Colm Ó Muirthile trasna ansan go Donncha Ó hUiginn, bearna amuigh os comhair Dhonncha, é siúd á dhíriú san, á shocrú féin agus anois chúig phointe idir na foirne. 14 an taobh, gan dabht. An cárta dubh a bhí nochtaithe do Jason Hickson, cárta dearg nochtaithe do, ansan, do Dara Ó Brosnacháin. Cúig phointe idir na foirne. Jason, James Crean, eisean ag buachaint seilbh na caide agus buaite, marc d'Abha na Scáil, é buailte suas anois chomh fada le Cillian Falvey, Cillian Falvey, ag fáilt seilbh thar n-ais ar an gcaide. É sin buailte leis an gciotóig agus sin scór iontach ansan ó Chillian Ó Failbhe. An saorchic tógtha aige Deaglán, Deaglán trasna anois go Alan Ó Dubháin, Alan Ó Dubháin, Bhuail na caide ansan go Dara Ó Súilleabháin. Dara Ó Súilleabháin ag teacht amach leis. Cad a dhéanfas sé leis? Pas láimhe ansan go Deaglán Ó Súilleabháin. Agus Deaglán beirt á gcur uaidh aige. Agus sin neart ach é stractha chun talún ansan. Ach an calaois ansan bronnta ar Abha na Scáil, sea, bronnta ar Cathal Firtéar. Ach pléascadh de ghualainn ansan a fuair Deaglán Ó Súilleabháin. Agus ní hamháin go dtug sé an gualainn ar ais ach leag sé beirt d'imreoirí Abha na Scáil ach as go san tá an saorchic agus é sin tógtha. ábalta leanúint ar aghaidh 1-1 go dtí so fachta aige Cathal sa chluiche an chaid san anois ina seilbh aige Lios Póil aige Abha na Scáil gabh mo leithscéal iad san sé phointe chun cinn anseo agus an clog ag breith ar mhuintir Lios Póil dhá neomat go leith a deinim-se amach de ghnáth-am fágtha anseo sa chéad leath seilbh na caide aige Cathal Firtéar Cathal Firtéar ag treabhadh leis agus an bhfuil an iomarca coiscéimeanna tógtha ansan aige Cathal mheasas féin go raibh ach é sin buailte siar ansan aige go James Crean gan éinne in aon chor Timpeall ar James Crean, is cuma na maitheasa anois ar bhuachaillí Abha na Scáil, sin bearna de seacht phointe idir na foirne. Beidh sin urraithe ansan ag tigh tábhairne le Pól Ó Cuinn thall i gCeann Trá agus sinn breá sásta go bhfuil an seirbhís seo ar fáil mar gan dabht tá sé ana-dheacair dul go cluichí caide gan an slua a scaoileadh isteach. Bhí deis scórála ansan ar bhád aige Deaglán Ó Súilleabháin leis b'fhéidir deich neomataí isteach sa dara leath. Bhuail an iarracht san i gcoinnibh an pholla, dá mbeadh bád fachta aige Lios Póil an babhta san b'fhéidir go mbeidís thar n-ais sa chluiche ach gan dabht cárta, cárta dearg, nochtaithe ansan do Dara Ó Brosnacháin agus ceann eile ar Dhonncha Ó hUiginn, cárta dubh, bronnta ar Jason Hickson, an fear go bhfuil seilbh ar an gcaid. Eisean tagtha thar n-ais. Deis ar bhád ansan aige James Crean. Bhí sé ag cuimhneamh ar bhád ach is thairis an trasnán a chuaigh sé sin. Dhá neomat agus fiche soicind d'am bhreise imeartha so in Abha na Scáil. Seo chugainn amach anois. An t-ionadaí, Fionn Coakley, leis a chaid, chomh fada le Shane Foley. Shane Foley, siar anois le Joe Hoare. Beidh buachaillí Abha na Scáil breá sásta leis an taispeántas 2-11 fachta acu san tráthnóna inniu 1-7 aige Lios Póil. Deinimse amach go bhfuil dhá neomat go leith d'am bhreise imeartha ansa i bPáirc an Chinnéideach i Lios, in Abha na Scáil. An chaid anois aige Fintan Herlihy. Herlihy anois ag treabhadh leis. Bád is poinnte aige go dtí so agus trasnaíonn sé é sin ansan go dtí an t-ionadaí, Fionn Coakley, agus as sin. sleamhna isteach ina dhiaidh. Bhí Fintan Herlihy, bhíodar ag cuimhneamh ar bháide, ach pointe go maith ach chuaigh sí ar fóraoil buachaillí na háite Abha na Scáil cáilithe don gcluiche ceath leathcheannais áfach leis an Daingean Dé Sathairn seo chugainn an scór deireanach anseo, 2-12 aige Abha na Scáil, 1-8 aige Lios Póil, agus beimidne thar n-ais libh an tseachtain seo chugainn ó Pháirc an Ásaigh.